Tizinthu teni tomwe mkazi amatifuna koma amachita manyazi kunena kapena kupempha olo mwina kukanika kumene kuti atero. Zinthu zimenezitu suti nzikuluzikulu yi. Sikuti iyeyo amafuna ndege kapena kuti mumgulire chi manshoni kapena kuti mukamgulire Lake Malawi yonse ayi. Timakhala tizinthu tating'ono kwambiri komano tizinthu tomwe tili ndi tanthauzo lake ndithu ndi tima meaningful deeds tomwe timampangisa mzimayiyo kuti azimva kuti mwamuna wanga amandikonda. komanso azimva kuti ali mtika ali mkati eti azimva security kuti ali secure ndi okhazikika ali stable komanso ali appreciated kuti amayamikiridwa ndi mwamuna wake andi tizinthu timene titi ndi tomwe timalimbikisa banja lija tsiku ndi tsiku kachinthu koyambirira kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi feeling valued and noticed mkazi kufila kuti mwamuna wanga amandipanga value kuyamikiridwa tizinthu ting'onoting'ono mkazi amagwiratu ntchito yayikulu pakhomo paja kaya ndikutsuka mbale kaya ndikusesa kulera ana kukutumikirani ngati abambo inuyo kukusitirani kukuphikirani kodi mmamuyamikira tizinthu timene toto mmapanga notice zimene amapanga pa nyumba kaya ndikuntchito kapena m'banja mwanu mawu asimple achongonena kuti zikomo amatanthauza chachikulu kwambiri kwa mzimayi uja zimaonetsera poyera kuti ndiye kuti mukupanga acknowledge ntchito imene iyeyo amagwira and zimampasa mangolomera kuti mawanso agwire ntchito imene ija and izi zimampangisa iyeyo kuti azizimva kuti ndimaonedwa eti olo zimene ndimazipanga zija amuna anga amaziona eti ndipo samaziderera eti kunena mawu onena kuti zikomo kapena kuti mzimayi kufila valued ndi kachinthu kakang'ono koma kofunikira kwambiri kamene mzimayi wina aliyense ndi khumbo lake kachinthu kachiwiri kamene mzimayi amakafuna koma amachita manyazi emotional reassurance mzimayitu amafuna kumamuuzauza kuti ndimakukonda ndima ndakusowa ndimakusowa mawu ma actions amene akupanga affirm love mzimayi amafuna kuti muzimuuzauza kuti inuyo mmamkonda kumpanga reassure nthawi zimene zinthu zisakumuyendera bwino olo pamene zinthu m'banjamo zisakuyenda bwino kumuuza kumamuuzauza mzimayiyo kuti inuyo mumamkonda olo you are proud of her mzimayi amafunatu zinthu ngati zimenezo kachinthu ka namba 3 kamene mzimayi amakafuna koma amachita manyazi kunena olo kupempha Consistent attention. Mzimayi wina aliyense amafuna attention yochokera kwa mwamuna consistently, chifukwa izizi zimampangisa kuti iyeyo azizimva kuti ndiye kuti iyeyo ndi priority kwa inuyo, kumfunsa kuti tsiku lake linali bwanji, kumumvera zimene iyeyo afuna anene with focus and interest, osati kumumvera muli pa phone kapena muli pa TV. koma ndithu kumpasa quality time kumuyang'ana ndi kumpasa attention kuti muli ndithu ndi interest pa zimene iyeyo akunena mzimayi wina aliyense amafuna mutamampanga check regularly kumuyimbirako kafoni randomly ndafuna kungokuyimbirani akazi anga ndimve kuti muli bwanji eh, mukupanga chiyani ndi zina zotero ngakhale muti zinthu timene in small ways mkazi amapangabe appreciate kachinthu kena kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi kupempha olo mwina kukanika kumene affection without agenda chikondi chopanda agenda et ma strings attached mkazi amafuna ndithu genuine physical closeness ukhale naye so close and closeness iyo ikhale ya genuine osati foti mukufuna zina zake kapena mufuna thupi lake pa nthawi imeneyo mkazi amafuna tima hug mkazi amafuna kumugwira pa mkono mkazi amafuna tima cuddles mkazi amafuna tima gentle touches kumugwira ndithu gently kumugwira mkhosi osati zingothera kukhalira malo amodzi ayi komano nthawi zina kungotero basi without any agenda kumuonesera chikondi just for connection chinthu cha namba 5 chimene chili chaching'ono chimene mkazi amatha kumachita manyazi koma akuchifuna ndithu respect for her opinions kulemekeza maganizo ake valuing her voice kupanga value mawu ake zimene iyeyo akunena fuka amuna ambiri timaderera akazi awo ungandiuze chani ndiwe mkazi ndiwe wopanda ntchito mkazi amafuna mutamampanga value kumulemekeza kumumvetsera iyeyu ngakhale mutakhala zoti mwasemphana chichewa olo mwakangana kupanga consider ma ideas ake kuwatenga ndithu seriously mkazi wina aliyense amafuna ndithu zimene akunena mwamuna wake atamazitenga serious osangomudula mawu osati kungompanga dismiss Mkazi wina aliyense amasangalatsidwa nazo. Chinthu cha namba 6 chimene mkazi amachifuna koma amachita manyazi kupempha, acts of thoughtfulness, kumuganizira ndithu. Kumuganizira kwake kotani? Love shown through actions, chikondi choonetsera kudzera mu zimene inuyo mmapanga. Chifukwa pali amuna ena amanena zina, zopanga zili zina, koma mkazi amafuna kuti zonsezo zifanane. Nthawi zina kumuthandizako tintchito tapakhomo, kutsuka mbale, ngakhale sikuti iyeyo wakupemphani kuti inuyo mutero. Mkazi wina aliyense amafuna inuyo mutamakumbukira ma date amene ali ofunikira kwambiri m'banja mwanumo. Mkazi wina aliyense amafuna tima surprises ting'onoting'ono. Zimene zija kwa iyeyo zimaonetsera kuti m'mam'ganizira. Ngakhale kali kaswiti kenikenika kumugulira ndi kukam'patsa, iyeyo amanyadira. Osati muzingowagulira ana iyeyo ayi, amadabwanso kuti kodi anawa ndi amene ali ofunikira kwambiri ine ayi. chinthu cha namba 7 emotional safety mkazi kachinthu kena kamene amakafuna kwambiri ndiko kukhala safe emotionally a safe space to be herself kuti azizimva kuti ineyo ndine mkazi ndine mzimayi ndithu wa panyumba pano allowing her to express kumulola mzimayiyo kuti azipanga express ma feelings ake zimene akumva popanda kumangika freely osampanga judge osampanga mock or osamutukwana osati kumudzudzula mwa harsh kumpanga support kumpanga support even in vulnerable moments mkazi wina aliyense amafuna zimezi zitamachitika kwa iyeyo kachinthu kena kamene mkazi amakafuna komano nkumachita manyazi kuti anene ndiko shared responsibility mkazitu amafuna ndi mwamuna wake patakhala partnership yabwino ija kumamvana wina anena izi wina anena izi mugwiritsa ntchito izi mugwiritsa ntchito izi osati chilichonse izingokhala under pressure Kumapanga share ndithu nyumba ija, ma duties apakhomo paja kumawapanga share limodzi, ma responsibilities onse kumawapangira limodzi osati kungosiya zonse mma shoulders a mkazi, china chilichonse chikhale udindo wa mkaziyo. Mkazi nthawi zambiri safuna kutero. Chinthu cha number 9, loyalty and trust. Kachinthu kena kamene mkazi amakafuna koma amachita manyazi kupempha olo kukanika kumene kuti anene ndiko kukhala loyal, okhulupirika komanso kukhala trust kukhala komanso kukhulupirirana m'banjamo ndiye izi amazifuna motani amafuna kuti mawu anu akhale consistent komanso zochita zanu zisakhale zosinthasintha mukhale munthu amene muli osunga zimene mmalonjeza keeping promises amene mumayima by her et standing by her and supporting her mumampanga support mkaziyo mumapanga avoid kumabisa zina zake osati foni mapassword kaya zina zake samazidziwa kuti mukupanga chani sakudziwa mkazi nayenso amafuna atamadziwa zimenezozo and mkazi safuna chikhalidwe china chilichonse chomwe chingapange break trust pakati panu chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira kwambiri chimene mkazi amachifuna koma amachita manyazi kuti anene olo akupempheni ndicho genuine admiration kumusilira ndithu mkaziyo mkazi azimva kuti inuyo mmamkonda olo mmamsilira mmampanga value so kwa inuyo kuzikhala ma sincere and regular compliments kumuyamikira kwa nthawi ndi nthawi komanso kumuyamikira koona mwapaena ena amatha kumuyamikira komano akunama kukhala anthu omuthokoza mmene iyeyo alili ndi pa zimene iyeyo amapanga ngati mkazi pakhomopo kukhala munthu wopanga express pride kunyadira ngati wabweretsa zinthu zachilendo wapita uko wakaphunzira recipe yakaphikidwe ka zakudya zina zake wazibweretsa pa tebulo muonetsereni kuti mwanyadira zimenezi you are pride of her growth osati kumangodikirira ma special occasions kuti mumpange affirm komano nthawi zina zilizonse ndiye mwachidule vidiyo ya lero tiyipange summarize ponena kuti nthawi zambiri zimene mzimayi amafuna kuti inuyo ngati mwamuna muzimuchitira ndiko kumuyamikira komanso muzimpasa attention komanso muzimukonda affection komanso muzimulemekeza respect komanso muzimpasa security nkhani yake sikuti ndi ma grand gestures yani kuti mugulire chimphaso chachikulu ayi komano amafuna tizinthu tomwe tili tating'ono komanso ma actions amene ali osasinthasintha chifukwa ma daily efforts amene wawo